Go mbeannaí Dia Dhaoib agus tá céad fáilte romhaib ag clár na seachtaine seo. Is minic ó am go chéile a chloistear faoi dhaoine a thaganns ar cuairt go hÉirinn as tíortha eile agus go dtiteann siad i ngrá leis an áit agus ansin Théis tamaillín beag go mb'fhéidir gur mhaith leothab cúpla focal Gaeilge a fhoghlaim. Bhuel, beidh bean ag comhrá liomsa anocht a tháinig anall as an nGearmáin i naoi déag ceathracha is a sé, díreach théis an dara cogadh domhanda, agus thit sí féin i ngrá leis an tír seo, agus, by dad, tá Gaeilge aici freisin. Sin í Helmi Saidléar. Céad míle fáilte romhat, agus Dia is Muire dhuit. Cén fáth go dtáinig tú go hÉirinn?
Well now, sin ceist mór fada. Naoi déag daichead a sé, mar a dúirt tú, bhí an cogadh domhanda thart ach bhí nithe go huafásach sa Ghearmáin. Mar a bhíonn go minic tar éis cogadh, briseann gach rud síos agus do tháinig roinnt daoine le chéile in Éirinn agus bhí trua acu daoine óga agus do pháistí na Gearmáine agus shocraíodar go ndéanfaidís rud éigin ar a son. Do thugadar Save the German Children Society orthu féin agus do bhailíodar an cead agus na pé rud a bhí ag teastáil chun é seo a dhéanamh. Ag an am ní raibh aon bogadh trasna na hEorpa ach amháin dá mbeitheá leis an Crois Deirg. so do thógadar an Crois Deirg isteach agus is iadsan a thug muid go fisiciúil trasna. Cuireadh scéal go dtí go dtí paróiste, mo pharóiste sa Ghearmáin, is as Köln mé, sin Cologne, do bhí an scéal ag an sagart paróiste agus sin áit a fuair mo mháthair. an scéal agus deirtear liom, now, ní cuimhin liomsa é seo, ach cuireadh ceist orm sa bhaile ar theastaigh uaim dul go dtí Éire. Now, glacaim leis, ó thalamh an domhain nach raibh fhios agamsa cá raibh Éire. Ach an t-aon rud a fuair mé uaidh ná gur áit é seo nach raibh aon cogadh ann, áit é seo ina raibh bia le fáil agus go mbeinn compordach agus slán, agus shocraigh, dúirt mise go raibh mé ag dul. agus bhí orm dul faoi scrúdú dochtúra agus bhí ar mo mháthair páipéirí a líonadh isteach agus gach rud. So tháinig tú anall? Agus tháinig mé anall.
Agus do thosnaigh an turas sin ar mo shráid féin i Köln ar trucail, trucail an airm. Cuireadh na páistí an trucail sin agus do thiomáineamid chomh fada le teorainn na hOllóine. agus ag an bpointe sin do ghlac an Chrois Dearg seilbh orainn ó sin i leith. Agus an raibh mórán ansin sa gclann agaibh féin, bhí do mháthair agus tú féin agus... Bhí mo mháthair, yeah, bhí mo mháthair, bhí mo dheartháir atá sé bliana níos sine ná mé agus bhí mo dheirfiúr a bhí bliain d'aois ag an am. Agus t'athair? Ní raibh m'athair ann, bhí m'athair caillte ag an am mar ag... deireadh, an bliain deireanach den chogadh, bhí an carpet bombing seo ar siúl i Köln agus bhí sé ana-míshláintiúil d'aon duine cónaí ann agus aon duine a d'fhéadfadh, do bogadh amach iad agus tharla gur, gur sort of an clann mór mar bhí beirt deartháireacha le m'athair ina cónaí sa tsráid chéanna agus do bhogaimid go léir amach ar cattle truck mór go dtí áit a glaodtar Naumburg agus bhí muid ansin ar feadh timpeall sé mhí. Rugadh mo dheirfiúr ann agus bhí Nollaig againn ansin agus do rugadh ise ar Lá Nollaige. So tháinig m'athair agus na fir eile ó Köln, thánadar chugainn pé slí a d'fhéadfaidís, ar shiúl na gcos an chuid is mó den am, bhí timpeall caoga míle. le déanamh acu agus bhí Nollaig againn le chéile agus ansin ar an slí ar ais dóibh an bhliain úr, bhuel chualaimid seo blianta agus blianta ina dhiaidh, measaimid gur pléascadh iad, shiúladar thar boma i pháirc nó rud éigin. Agus maraíodh t'athair. Agus do maraíodh iad agus ní chualamar aon tásc ná tuairisc go dtí blianta ina dhiaidh. nó blianta deirim timpeall sé nó ocht bliain ina dhiaidh, thánathas ar na ID tags a bhíodh á caitheamh ag gach duine a bhí déanta as miotal agus fuarthas iad sin. So sin an fáth go dtuigimid go bhfuil, gur sin a tharla. Féadann beagán inseacht dom faoin aistear anall anois nuair a, nuair a, tá tú imithe anois ar a, ar a truck mór an airm agus, ar ár gcúrsa ar an mbád.
Caithfidh mé a admháil nach bhfuil an méid sin cuimhne agam ar an turas féin, ach giotaí beaga anseo is ansiúd. Is cuimhin liom an trucail, is cuimhin liom teorainn na hOllainne a shroisint mar bhí béile againn go léir amuigh ag táblaí picnic amuigh fén aer agus do chanamar go léir roinnt de na na amhráintí Gearmánacha a chuir an-bhrón agus an-cumhaidh ar fad orainn. An chéad rud eile, caithfidh gur chodail mé tríd a lán don turas sin, mar bhí mise ana lag agus ní raibh, ní dócha go raibh mórán fuinneamh ionam chun aon rud a dhéanamh. Agus sin mo pholl. An chéad rud is cuimhin liom ná Londain. Ní cuimhin liom an bád a trasna ó Holland go dtí Shasana ach is cuimhin liom gur bus, cuireadh muid i bus agus gur thiomáineamar tríd Londain go dtí clochar a bhí chun muid dídean a thabhairt dúinn don oíche agus an chéad uair go bhfaca mé na soilsí, na neon soilsí, na fógraíochta, ní raibh a leithéidí in aon chor le feiscint sa Ghearmáin. Agus ansin thánamar. amach ag Dún Laoghaire. Sin an chéad chuimhne eile, ag teacht amach ag Dún Laoghaire agus na daoine ag bualadh linn agus ag an bpointe seo an chaint go léir ar an bhád agus ar an turas trasna ná go bhfaigheadh muid oráistí mar ní fhaca aon duine againn oráistí ariamh. Agus nuair a shroiseamar an áit Do bhí mná leis na ciseántaí móra oráistí seo, píosaí, segments, píosaí beaga, is fuair gach duine againn oráiste. Ah!
Céard a tharla ansin nuair a, nuair a tháinig na húdaráis go dtí sibh i mBleá Cliath? Cé, cén áit ar tugadh sibh? Bhuel, bhí muid le dul go dtí Gleann Crí. go dtí an áit atá ina Reconciliation Centre ansin anois. Is sean barrack a bhí ann a bhí agus is príosún a bhí ann, príosún foscailte do ógánaigh ag pointe eile. Ach bhí daoine tar éis bheith ann romhainn go bhfios dom agus ní raibh an áit réidh dúinn. So an t-aon áit a d'fhéadfaidís d'fháil ag an am ná monarchan in áit Castlebellingham. Is áit ar an slí go dtí an tuaisceart. Is níl fhios agam cad é an Gaeilge a bheadh air seo ach is catgut a dhéanamh ins an monarchan seo. Seo na na sreangáin atá ar veidhlín agus ar na huirlisí ceoil. Agus deir daoine a bhím ag caint leo caithfidh go raibh boladh uafásach ann ach ní cuimhin liomsa aon boladh. Bhí an áit is monarchan a bhí ann. Urlár mór le leapacha curtha síos. Bhí sé glan. Agus chuaigh sibh ar fad isteach ansin? Chuamar ar fad, bhí timpeall 300 páistí agus bhí muintir na háite absolutely go hiontach dúinn. Cén aois a bhí tú an uair sin? Bhí mise ocht ag an am. Agus raibh na gasúir eile ocht mbliana nó deich nó? Bhí siad, bhí siad óna 6 go dtí 14 nó rud éigin mar sin. Anois is arís dá mbeadh deartháir nó deirfiúr mór do bheadh páiste níos óige in éineacht leo. Measaim gur sé an aois is óige a tháinig trasna. Ansin théis tamaill chuaigh tú a chónaí in éindí le daoine agus is dóichí gur féidir a rá go b'in é do Dhaid agus do Mhama ón lá sin amach. Bhuel, sin an rud.
I Castlebellingham do tháinig na daoine seo, na Save the German Children's Society, na daoine seo a bhí páirteach agus bainteach, do thánadar síos chun féachaint orainn agus chun buaileadh linn agus mar sin de. Agus d'éirigh mise an-tinn ann tar éis an trosaíocht go léir. Tháinig fiabhras éigin, is dócha gur fliú, ach is just díreach go raibh mé ró-lag le haghaidh an tros go léir. Agus do tháinig, i measc na daoine seo, a bhunaigh an eagraíocht nó a bhí ins an eagraíocht, do bhí Ailbhe Ó Monacháin as Béal Feirste a bhí ina cónaí i mBaile Átha Cliath agus a bhean chéile agus shocraigh Ailbhe agus Peggy go ndéanfadh siad mise a thógáil mar mheasadar go raibh mé ana-thinn agus toisc nach raibh aon chlann acu féin hmm. nach ndéanfadh sé aon díobháil d'aon páistí nó aon duine mar sin. Ach Bhí orainn dul go dtí Gleann Crí ar dtús. Ní raibh cead acu muid a thógáil go dtí go raibh, is dócha, an foirmle, na páipéir, gach rud eile curtha le chéile. So, tar éis cúpla seachtaine i Castlebellingham, tógadh muid go léir go dtí Gleann Crí agus bhí dormitories móra ansin agus bhí, bhíodar an-chineálta linn ar fad. Chaith mise an chuid is mó den am taobh leis an sorn sa chistin. Bhí tú fuar. Mar go raibh mé fuar. Tuigeann tú, is mí, measaim go mí Dheireadh Fómhair a bhí ann agus bhí Gleann Crí ana-fuar, ana-fhuar. Cén fhad a d'fhan tú ansin in éindí le muintir Uí Mhonacháin? Tháinig mé ansin agus tháinig mé go Baile Átha Cliath chun cónaí leo i mBóthar Beaumont i mBaile Átha Cliath. Agus ar feadh bliain ansin bhí mé isteach is amach sa leabaidh, isteach is amach go dtí dochtúirí ag iarraidh teacht chugam féin. Is malnutrition a bhí ag cur isteach orm, tuigeann tú. Bhí bolg mór orm agus bhí gach cipíní de cosa orm. Bhí. Agus i nGleann Crí do bhaisteadar an aingeal orm mar bhí na slinneáin. ag gobadh díreach amach as mo dhroim an méid sin, go measadar go raibh mé ar an slí amach. Ach tá mé ann fós. Tá bail ort, agus ann go láidir. Do caitheadh go maith liom agus do thugadar ana cúram. Ar tigh Uí Mhonacháin agus ag an scoil a d'fhoghlaim tú do chuid Gaeilge agus ar ndóigh do chuid Béarla?
Bhuel, mar a thuigeann sibh, bhí mé ocht, bhí orm dul ar scoil. Ní raibh mé ach tar éis bheith ar scoil ar feadh sé mhí sa Ghearmáin, mar ní raibh aon díon ar an scoil, bhí sé imithe. An sé mhí sin do bhí, níor fhéad leis an múinteoir ach na scéalta ón Bíobla a mhúineadh dúinn. Bhí an Bíobla ó bun go barr ar eolas agam. ach ní raibh tada eile, bhuel, bhínn mo litreacha agus beagáinín, is cuimhin liom bhí scláta agam le peann luaidhe mar sin agam, ach bhí orm dul ar scoil. So, fhad is a bhí mé tinn sa bhaile, do bheadh Albhaí ag caint Gaeilge liom agus bheadh Peigí ag caint Béarla liom. Bhí Gearmáinis ag Albhaí so bhí an cumarsáid ceart go leor. So taobh istigh de bhliain Bhí mé in ann comhrá sa dhá theanga gan fhios dom.
Sin ag naoi mbliana? Gan fhios dom. Níor fhoghlaim mé teanga, fhoghlaim mé conas labhairt. Sea. Agus ní raibh aon ceist ariamh, ó no tá sé seo deacair nó caithfidh tú bheith cúramach fé seo nó b'fhéidir nach mbeidh tú in ann seo a dhéanamh. Hmm. Faic. Just labhair siad liom, D'fhoghlaim mé an rud, do shúigh mé isteach é mar a dhéanann aon pháiste. Agus ansin ag cuidiú leis an Béarla is dócha, do bhí deichniúr ins an clann sa teach béal dorais linn agus bheadh mé ag súgradh leo siúd. So ba chabhair é sin freisin.
Dia leat, is deas é do scéal agus tá tuilleadh scéalta le n-inseacht agat freisin. Fan linn anois agus beimid ag caint leat arís i gceann cúpla nóiméad. Sibhse bail ó Dhia oraibh déanfaidh sibh an rud céanna, beimid ar ais go dtí sibh théis na bhfuagraí.

Céad fáilte romhaibh ar ais ag an gclár Comhrá agus an Gearmánach Helmi Saidléar sa stiúideo anseo in éindí liom. Ach ar ndóigh, ní Gearmánach í, anois, bail ó Dhia uirthi, ach Éireannach, mar a labhrós muid ar ball air. Ach thug tú cuairt anonn go bhfeicfeá do mháthair agus do dhriotháir agus do dhriofar a bhí fanta thall gairid théis 1946.
Bhuel, i dtosach nuair a tháinig mé anseo ní dheachaigh mé ar ais chomh minic san mar, mar a thuigeann tú, siar ag an am sin ní raibh muintir na hÉireann, pé scéal é, ag taisteal an méid sin ar eitleán. Bhí sé an-chostasach a bheith ag dul agus pé scéal é, an scéim a bhí ann ná go dtiocfadh muid go hÉire, ar feadh trí bhliain agus ansin go rachadh muid ar ais mar bhí muintir againn go léir ar ais in ar sa Ghearmáin. Ní raibh aon duine againn ina cad a déarfá ina dílleachtaí mar sin. So bhí an sibh le fanacht sa nGearmáin arís théis trí bliana a chaitheamh anseo. Bhímid le dul ar ais ach. Do shocraigh mo mhuintir, Ailbhe agus a bhean chéile, do shocraíodar os rud é nach raibh aon chlann acu féin go bhféadfainnse fanacht leo agus m'oideachas a chríochnú. Agus ar ndóigh bhí mise lán tsásta leis sin because fán am sin nuair a tháinig an trí bliain thart bhí mo fhréamhacha curtha síos agam in Éire agus bhí bhí an méid sin grá agam don tír seo just ní fhéadfainn dul ar ais. Ach do chuaimid ar ais i 1950. an triúr againn mar chuairt. Measaim go raibh sé costasach go leor é sin a bhí sé dian é sin a dhéanamh. An raibh fhios ag do mháthair go mbeadh tú ag teacht ar ais go hÉirinn arís nuair a chuaigh tú?
Ag an am, mheas mo mhuintir anseo go bhfanfainn agus go gcoimeádfadh mo mháthair mé. agus go bhfanfainn sa Ghearmáin ach just ní raibh aon tseans in aon chor, ní fhéadfainn. D'éirigh mé chomh imníoch sin just go raibh orm teacht ar ais. Céard a dúirt sí leat nuair a chonaic sí thú? Bhí tú dhá bhliain déag ag an am seo. Ag an am sin. Dúirt sí go raibh tú breathnú go breá bail ort? No, an rud a dúirt sí le comharsa, bhuel a dúirt sí, is í an iníon i gcónaí í. Sea. Sin mar a chuir sí í. You know, bhí an ceangal sin ann i gcónaí. Agus ra, ra, OK, ní, ní cheapfainn go raibh tusa uaigneach ag fágáil thall an darna huair, ach raibh do mháthair uaigneach de bharr nach raibh tú Bhuel, dar ndóigh.
I mean, ag an am bhí, bhí mé an-uaigneach ag fágáil na Gearmáine. I mean, bhí sé sin, is briseadh uafásach é idir, idir aon mháthair agus a pháiste, mar a déarfá. Ach toisc, measaim, go raibh rudaí chomh hainnis, sa Ghearmáin ó thaobh maireachtáil. I mean bhí, ní raibh aon bia againn as such. Bhí muidne eh ámharach sa dóigh go raibh gairdín againn agus eh ag an am sin do bhíodh plots ag na daoine, gairdíní eh amach ón teach agus eh d'fhéadfadh muid ár glasraí a fhás. So bhí siad sin agus bhí torthaí againn. Ach taobh amuigh de sin, an rud a theastaigh uaim thar aon rud eile ná im. im. Dá bhféadfainn im a fháil chun cur ar m'arán because do théadh mo mháthair amach go dtí na páirceanna ag deireadh an tsamhraidh, now is cuimhin liom samhradh amháin, ansin 1945, agus chun na, mar deirtear, níl a fhios agam cad é a deireann sibh anseo, gleaning a dhéanamh ar na páirceanna. Nuair atá an barra bainte bíonn píosaí fágtha agus do théadh na mná amach chun. an stuif sin a phiocadh suas agus bhí fear sa cheantar go raibh muileann aige, muileann láimhe, a dhéanfadh sé sin a mheilt agus bhí sé chomh garbh do scrios sé sin mo bholg. Muis. Mar bhí an méid sin den stuif garbh ann agus ní bhfaighfeá faic air sin ach an subh a dhéanfadh mo mháthair ó na torthaí as an ngairdín. gan aon im ná aon rud agus bhí fuath agam do rudaí milse.
Bhfuil aon chuimhne agat abhfuil cúpla bliain siar sular dtáinig tú go hÉirinn, déarfaimid nuair a bhí tú cúig bliana, bhí, nuair a bheadh an cogadh fé lán tseoil mar a déarfá, sea, go deo, cuimhneach atá sin.
Tá cuimhne maith agam air sin mar tá sé sin greanta isteach i m' anam mar a déarfá. Ní dóigh liom go ndéanfaidh mé dearmad air sin. D'fhéadfá. Bhfaca tú rudaí uathásach? Bhí rudaí uafásach. Now, mar pháistí, you know, tuigeann tú, bíonn páistí ag imirt, bhí babóg agam, bhí gach rud agam, ach ansin beagnach gach oíche do bheifeá tarraingthe as do leabaidh chun dul go dtí an air raid shelter nó chun dul go dtí an cellar fé do theach. Agus. Bhí clú ormsa mar do bhí cúram ormsa na seandaoine a thógáil mar bhí radharc na súile maith agam sa dorchadas mar ní fhéadfá aon solas a bheith agat ag siúl. Ach oíche amháin ag teacht i ndeireadh an chogaidh, thart fé tús 1945, nuair a bhí nithe go huafásach ar fad mar do bhí an carpet bombing ar siúl i Köln mar gur b'in an Allied Front, an Rhine Front ansin agus do shocraigh na Allies go ndéanfaidís Köln a leagadh ar fad. So gach aon oíche agus ansin tháinig sé i rith an lae. a bheadh na cairpéidí seo de bumaí ag titim, d'fhéadfá iad d'fheiscint, ag titim thar an Rhine, an áit ina raibh na monarchain, agus ansin ag teacht i ngiorracht do na tithe agus na áiteanna sin. Agus do bhí oíche amháin agus ní raibh am againn dul go dtí an shelter agus do chuaigh mé trasna an tsráid go dtí teach mo sheanamháthar, mar bhí cellar i bhfad níos mó aici siúd, agus bhí an clann go léir, bhí thart ar tríocha duine nó mar sin, bailithe istigh ansin agus b'fhéidir, och, bheadh ar a laghad deich nó dosaen páistí agus bhí muidne ina chodladh i leabaidh mhór, i seomín, fó-seomín beag agus go hobann do tháinig an áit go léir lán de deannach. agus deatach agus tháinig duine éigin síos ó thuas staighre agus amach amach go tapaidh. So bhí orainn go léir dul amach ar an sráid agus na bumaí ag titim agus ag dul go dtí cellars eile ar na tithe timpeall. Agus fuaireamar amach an lá dar gcionn go raibh buma tar éis teacht síos tríd an teach seo, teach trí urlár, agus do. Do ghreamaigh sé í. Bhí dabhach mór ag mo sheanamháthar chun éadaí a beiriú ann. Bheadh na Gearmánaigh go maith chun éadaí a beiriú, an línéadach agus gach rud eile, agus is soitheach mór a bhí ann le tine fé. Do ghreamaigh an rud i lár sin. Agus is cuimhin liom é d'fheiscint, bhí sé chomh hard leis sin agus bhí na sciatháin as. Ach níor phléasc sé. No ní bheadh mé anseo. Inis dom anois beagán faoi do shaol anseo nuair a d'fhás tú suas anseo agus nuair a fuair tú jab agus dár ndóigh an jab atá a'd sa lá atá inniu ann.
Bhuel do chuaigh mé go dtí Scoil Chaitríona. Ar dtús do chuaigh mé go dtí Sráid Maoilbhríde, an scoil lán Gaelach ansin, an módhscoil, agus tar éis Cúpla bliain a chaitheamh ansin do bhog mé ar aghaidh go dtí Scoil Chaitríona, i Sráid Eccles mar a bhí sé ag an am. Do críochnaigh mé ansin tar éis an Meánteist mar ní raibh mé i mo scoláire ró-iontach. Bhuel, an leithscéal a déanaim i gcónaí, do thosnaigh mé an-déanach. Do chaill mé what, ceithre bhliain ar gach duine eile? níos mó, chaill mé cúig bliain mar níor thosnaigh mise an scoil go dtí naoi. Agus ní raibh mé i mo scoláire toilteanach mar a déarfá. So ní rinne mé ró-iontach ag an Mheánteist agus d'fhágas an scoil agus chuaigh mé go dtí an Coláiste Ealaíon. Tuigeann tú, bhí Ailbhe ina ealaíontóir agus ina múinteoir ealaíona i Contae Átha Cliath. An ealaíontóir thú?
Is duine ealaíonta mé. Eh, tá sé sin i mo chlann. Ach ní glaoim ealaíontóir orm féin. Measaim ealaíontóir, ní féidir leo aon rud a dhéanamh ach ealaíon. Is féidir liomsa a lán rudaí ealaíonta a dhéanamh. So sin an difear. Cé gur dhein mé eh, múinteoireacht ealaíne ansin eh, ar ball beag eh, ins an Mhuine Dhubh le Macra na Feirme agus leis an ehm, eh, chun- an, an, eh, Bhí mé sa Trá Thuaidh ar feadh seal leis an VEC. Céard a dhéananns tú anois? Cén jab atá agat? Bhuel, anois tá mé ag déanamh rud nuair a bhí mé óg do dhiúltaigh mé é a dhéanamh, is é sin obair oifige. Ní raibh mise chun aon obair oifige a dhéanamh ariamh, theastaigh uaim bheith amuigh ag déanamh rudaí mar a déarfá cruthaitheach le mo lámh agus mar sin de. Cé dó a bhfuil tú ag obair?
Tá mé ag obair le le Gaelscoileanna mar Rúnaí Oifige agus mar a deirimse Reathaí Ginearálta. Tharla sé sin tré thimpist mar do chuaigh mo mhac go dtí Coláiste Mhuire, áit a raibh m'fhear céile Séamus tar éis bheith, áit ina raibh a athair ina múinteoir tráth, Annraoi. agus is sórt traidisiún dúinn is dócha a bheith ag coláiste agus do tharraing an Bráthair Ó Néill isteach mé i gcoiste na dtuismitheoirí, coistí, gach sórt coiste agus ó sin do chuir sé mé ar coiste Gaelscoileanna tré vótáil, chuaigh mé go dtí an cruinniú cinn bliana agus seo mé. Nach raibh scéal mór le n-inseacht ag d'fhear céile Séamus nuair a chas sibh ar a chéile faoin méid ar fad.
Bhuel. Tá sibh pósta agus clann agaibh. Cá bhfuil bhur gclann?
Tá an clann seachas duine amháin i mBaile Átha Cliath, buíochas do Dhia. Ní maith liom iad d'fheiscint ag imeacht. Tá siad go léir buíochas do Dhia tar éis déanamh go han-mhaith, post acu. An duine deireanach, tá post faighte aige le cúpla seachtain anois. Dhein seisean ríomhaireacht, ar ndóigh. Tá Colm ag obair i ospidéal Shráid an Teampaill. Tá Róisín pósta le cúpla mí agus í ag obair mar mar bainisteoir i conas mar a déarfá é? Tigh gnó, bíonn oifigí dá gcur amach acu. Agus Sorcha ina banaltra, Clíona ina...